lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana uyu mtsikana ameneyu mayi yake abwera poyera chifukwa chakuti mtsikanayu kulibe mtsikanayu wamwalira nkhani yake ili motere mtsikana ameneyu akuti amakhala kumuzi ndali kumuzi kuja mnzake wa ku tawuni adapita kumuzi kuja ndi cholinga chakuti akacheze adadzakumana ndi mtsikanayo anthuwa amachokera kumudzi ofanana nde mzake uja adali mzake wakalekale ngati best friend wanu wakalekale amene amakhala ku town nde abwere kumudzi kozacheza zotsatira zake akumane nanu nde mtsikanayu adayamba kucheza ndi best friend wake uja nde anacheza pamene paja e best friend wake uja anabwera kwawo atamaliza kucheza adauza mayi ake ndifuna ndimperekeze mzangayu akuti ananyamuka onse limodzi nde akuyenda adakumana ndi galimoto ya black galimoto ija idayima tabwera kuno mtsikanayu adapita atafika pamene paja driver uja adanena kuti ndiwe mtsikana oneka bwino umakhala kuti anayankha dzina lako ndiwe ndani adayankha adamfunsa zambirimbiri zokhudzana ndi iyeyu zonsezo adayankha kenako nyamata uja adamfunsa mtsikanayo uli ndi foni ndimafuna foni namba yako ndi cholinga chakuti tizilumikizana mtsikanayo adanena kuti ndilibe foni zotsatira zake mnyamata uja adanena kuti ah iwe ndiwe mtsikana oneka bwino zitheka bwanji mtsikana oneka bwino ngati iweyo kukhala opanda foni mnyamata uja adatenga ndalama zambiri adampasa mtsikanayo koma mtsikanayo adakana anamuwuza kuti sindifuna ndalama zako ananyamuka ankafuna azipita zotsatira zake mnyamata uja adamkakamiza mtsikanayo kuti tenga ndalamazi ndifuna ugule foni zilankhulana nawe ndiye mnzake wakutauni uja ataona zimenezi adamuuza mtsikanayo a iwe tatenga ndalamazo moyo umene upanga ndi wachikale talandira mtsikana uja adalandira chifukwa cha mnzake uja kenako adanyamuka kumapita adamperekeza mnzake uja anabwerera kunyumba atafika kunyumba adawalongosolera mayi ake mmene zinakhalira mayi ake adamuyamikira chifukwa chakuti ndalama zija iyeyu atatenga sadazisunge adampasa mnzake uja ndipo adamuuza mnzake uja kuti ndalamazi ine sindikuzifuna tenga mnzake uja adatenga iye adangolandira ndikumpasa mnzake mayi ake atamva zimenezi adali osangalala pozindikira kuti mwana wawo samakomedwa ndi zina zilizonse mwana wawo ndi ozindikira monga mukudziwa kholo lina lililonse silimafuna ana awo azilandira zinthu kwa anthu osadziwa ndi zotsatira zake mayi yake pamodzi ndi sista wawo amene ali anti ake amkaziwo atamva zimenezi adasangalala pozindikira kuti akulera mwana wachikhalidwe mwana osakomedwa ndi zina zilizonse nde usiku wa tsiku limenelo mtsikanayu atagona kulumu kwake kudamboveka phokoso ngati akukanika kupuma akubanika ndiponso ankayankhula koma mawu ake sankamveka kwambiri zosatira zake mayi ake adadzuka zosatira zake mayi ake adatsegula chiseko adampeza iye uja akubanika mobanikamo amatchula dzina la mnzake uja zosatira zake mayi ake anali odabwa zikukhala bwanji komanso amatchulanso ndalama zija kenako mayi yake adamtengera ku chipatala akupita ku chipatala munjira mtsikanayu adamwalira atafika ku chipatala usikuwo adauzidwa kuti mwabwesa maliro mtsikanayu wamwalira kale mayi yake anali odabwa pozindikira kuti mwana wawo masana zidachitika zijazi usiku wapita kenakono anadikira kuti kuche mawa mammawa adayamba kumsaka mnzake uja adamkumaniza kodi iwe tandiuze iwe ndi mwana wanga munasiyana motani ndipo zidakhala bwanji mnzake uja adanena kuti zinali chonchi chonchi chonchi ndiye ndalama zimene anakupasani zija zili kuti mtsikana uja adanena kuti ndalama zija ndinapasa anthu opempha sindinazidyayi ndi zimene anayankhula mayi ake adasowa zochita adamfunsa mtsikana uja nde ukumudziwa munthuyo amene anampasa mwana wanga ndalama mtsikana uja adanena kuti ayi sindikumudziwa tidangokumana naye munjira zotsatira zake mayi uja adamuuza mtsikanayo kuti ukuti mwana wanga wamwalira mtsikana uja anapanga act ngati anali odabwa zakhala bwanji? Adamfotokozera kenako anapita maliro anayikidwa ndi pamene mayi ake a mtsikanayo okufayo amabwera poyera ndikumanena zimene zinamchitikira mwana wawo. Panopa ikutha wiki chichitikireni zimenezi. Akuluakulu osalandira chinthu kwa munthu amene simukumudziwa. Khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga. Sindifuna kuyankhula zambiri. koma nkhani yayikulu yakuti khalani osamala pano ndi pa street pafunika munthu ozindikira